Ife a Lahiri KTV tabwera pano kukupasirani ma pulogalamu osiyanasiyana alendo nose takulandirani tapangani share like komaso osayiwala kupanga subscribe pano pa lahiri KTV TV yapamwamba yosabisa nkhani imaulula china chilichonse Ndi guys itu anzathu a mcp guys anzathu a mcp ndavuta ati kukhalanso mademo a dpp akhala mmademo achina gangata ndiye chimene chikufunika jacob ikulu mudziwa nchani

Hmm? Mpata uli mukhoza kukokera anyamata ndi umenewu. Ngati ati mukhale mmademo, atero Gangata akatsogolera Gangata wa DPP. Inu mademo aja aja mmapanda nawo aja msakapanda achina Gangatawo. Inu mkakhala nawo pa mademopo ndiye mkatchole shopu ya munthu. Mukatchole shopu ya munthu ka hardware ya munthu mukatchole mkabemo katundu. Ndiye katundu akakabedwa. Apolisi aja akadzaona kuti paja amatsogolera ndi Gangata anthu aja aba. Ndiye Gangata uja ndi amene akalipire. Mademo amene mukhoza kukolola nawo bwino mademo amene ndi abwino. Mademo amene anyamata amademo mukhoza kupeza nawo phindu ngobwino mukhoza kukolola. Mukalowa mmademomo Eh, inu mkadziwa kuti mademo onse mugwirizana nawo mkapita nawo mkayambitsa kutchola. Akalipire ndi Gangatayo. Amene akhoza kupindula ali mademo amenewo. Musere imeneyo guys. Osakampanda iya. Koma mukatchola shopu ya munthu. Mwanzathu amene muzakhalako ku mademo kumeneko mukaona munthu wakuthora shopu ya munthu mukaziwiretu kuti awawa ndi a mcp akufuna kuwononga mbiri ya mademo ameneyoyo mukamupha basi mukamupha aliyense amene mukamuona ku- mu- mzaona kuti akusokoneza ku- kuba- ku- ku- kuphwanya shop ziwani kuti ndi wa mcp ameneyoyo kampheni basi mpheni basi dziko la malawi lafika pamenepo dziko la malawi zoti muli mdf ankulu a nkhondo angoyang'anira amalawi alibe chitetezo amalawi angoopsezedwa apolisi sakugwira ntchito yawo zigawenga ndi zomwe zikulamula zigawenga ndi zomwe zikugwira ntchito malo mwa achitetezo malo mwa apolisi dziko loti muli president president yo akuti anali busa sindikudziwa kuti busa yake wapansi pa nyanja kapena otumikira anthu dziko loti muli mdf ikulepera kuteteza anthu koma zigawenga za chipani cha malawi congress party zomwe zikusogolera dziko lino la malawi zigawenga ndi zomwe zikutetezedwa ndi president anthu akufuna achite mademo amtendere abata ndi mtendere koma a mcp afuna azikasokoneza azikaotcha zinthu azikaba mashopu afuna amulakwise munthu wosalakwa kodi dziko la malawi likupita kuti koma tinene chilungamo tonse alliance iyi yatibweretsera mavuto because of chilima chilima ndi amene anakopa amalawi ambiri kumanena kuti atitengera ku kenani tizadya pasiku katatu Koma zonse zija chilima wafika na kumwalira anthu akudya kamodzi pa tsiku amalawi kumangozunzika ndipo amalawi akazunzika chilima akadali moyo ndiye wina akuti akufuna apange alliance ndi mcp kupepera chani mmene akuzunzikira amalawi pakadali pano akukumbukira munthawi yonse ya dpp kuti dpp inali bwino kunalibe zigawenga ngati zomwe zilipo pakadali panopa panopa dziko la malawi lili m'manja mwa zigawenga zoona zimenezo